abụ m ọdụm eze ụmụ anụmanụ niile ihe ọbụla m chọrọ ka m ga-eri ihe ọbụla m chọrọ ime ka m ga-eme anaghị m atụ egwu ihe ọbụla n'ihi na amaara m na ọ dịghị ihe pụrụ imegide m ebe ọbụla m chọrọ ije ka m ga-eje ọdụm bụ afa m onye hụ m n'ụzọ ya gbaba ọsọ Ndị ọma ekene m unu. Ka anyị mụta ihe n'akụkọ a ndị nna nna anyị ha kọọrọ anyị maka ọdụm na oke. Otu ruru n'obodo ụmụ anụmanụ, oke wee kunie wee gakwuru ọdụm. Biko nna m ukwu ọdụm, asị m ka m bịa yọọ gị maka mụ onwe m na ezinụlọ m niile biko ka ị ghara ịdị na-adọgbu anyị mgbe ọbụla ị fụrụ anyị n'ụzọ anyị maara na ọ bụ anụmanụ ndị ọzọ ka ị na-eri biko nna m ukwu ọdụm anyị na-ayọ gị site n'aha Chukwu Okike Abịama ka bido taa gawa n'iru ka anyị na gị bụrụ ọyị biko oge ga-abịakwanụ mgbe ị ga-anọ na nsogbu anyị nwekwara ike nyere gị aka mụ onwe m ga-enyere gị aka biko nna m ukwu ọdụm eledakwana m anya ka anyị bụrụ ọyị gị adọgbukwana m adọgbukwana ezinụlọ m eji m aha Chukwu Okike Abịama na-ayọ gị daalụ nna m ukwu ọdụm Chukwu gọziere m gị
oke ọ dịghị ka o nwe ụzọ ị ga-esi wee nyere m aka mụ bụ ọdụm karịsịrị ụmụ anụmanụ niile o nwerọ ụzọ ị ga-esi wee nyenwuru m aka achọghị m enyemaka gị mana nsogbu adịghị ị bụzi ọyị m nwoke ezinụlọ gị bụzi ọyị m ọyị ezinụlọ m o nwerọ ebe ọbụla m fụrụ ọyị m ga-adọgbu gị mana buru n'obi na ị gaghị enyenwuru m aka kama ọ bụ naanị onwe m ga na-enyere gị aka nke a mere ebe ọbụla ọdụm fụrụ oke ọ naghị adọgbu ya ebe ọ bụla ọ fụrụ ụmụ oke ọ naghị adọgbu ya n'ihi na ya na oke agbago ndụ na ọ gaghị adọgbu ya dịka o si adọgbu ụmụ anụmanụ ndị ọzọ mgbe mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị ọdụm wee na-amagharị ọhịa na-achọ ọnụ anụ ọ ga-adọgbu ọ maghị na o nwe ebe e hibere ọnya ọ gaa zọnye ụkwụ n'ọnya ahụ ụgbụ wee jide ya ọdụm nọrọ n'ime ọnya ahụ na-akwa arịrị n'ihi na ọ maghị ihe ọ ga-eme na-akwa arịrị na n'ihi na ọ maghị ebe nzọpụta ga-esi wee bịa ọ nọrọ ebe ahụ na-eche ndị nwe ndị hibere ọnya ahụ ka ha bịa kpụrụ ya n'ihi na ya onwe ya bụ ọdụm aghọọla anụ oriri

oke wee bido wee taba ụgbụ a jiri eze ya na-atọ ụgbụ a na-ata ya na-ata ya tagide ya wee tapịasịa ụdọ ụgbụ a ọdụm wee si n'ime ụgbụ ahụ n'ime ọnya ahụ madịrị ya wee pụta wee pụta wee nwere onwe ya ezigbo enyi m nwoke oke ekene m gị Ai, ọ bụkwanụ na ọ bụrọ maka gị ndị hibere ọnya a ga-abịa kpụrụ mụ wee ghọọ anụ oriri oke ịkụzigoro m ihe ejigoro m nke a wee chọpụta na onye ọbụna bara uru ụmụ anụmanụ niile bara uru ma anụ ukwu ma anụ nta anyị niile kwesịrị ịbụ ọyị ma na-enyere onwe anyị aka enwekwana onye e kwesịrị ịna-eleda anya n'obodo anyị a bụ obodo ụmụ anụmanụ ezigbo enyi m nwoke oke ekene m gị ekene m gị daalụ Ụmụ Igbo ibe m, gịnị ka anyị na-amụta n'akụkọ a? Anyị niile chọrọ ibe anyị ka anyị wee dị. Anyị niile chọrọ ibe anyị ka anyị wee na-adị ndụ. Otu osisi adịghị eme ọhịa. Eledazina mmadụ ibe gị anya. Eledazina onye ukwu maọbụ onye nta anya. ebe ọbụna ị nọ ị chọrọ nwanne gị ị chọrọ nwanna gị ị chọrọ onye ukwu ị chọrọ onye nta onye ọbụna nwere onyinye amara Chukwu nyere ya o ji adị ndụ n'ụwa biko nụ ụmụ Igbo biko nụ Igbo niile ka anyị bịa n'otu dozie ala Igbo ka anyị bịa n'otu nyere onwe anyị aka nyere ibe anyị aka Amakwara m n'eziokwu na ọ bụ ndị Igbo bụ ndị kachasị enyere onwe ha aka. Ka anyị jisie ike n'ihe a Chukwu nyere anyị n'ihi na ekwenyere m ma kwesie ike na Igbo ga-adị. Ekwenyere m ma kwesie ike na Igbo ga-adị. Chukwu gọzie unu niile. Ekene m unu.